Kodi apeza moyo pa Mars? Pa planet ya Mars. Moni ndine Jack. Nde nkhani yathu ikutitengera mlengalenga. Tikubwereranso mlengalenga pali ma update ena omwe apangika okhudza ku Mars. Ndiye inu ngati muli ndi chakumwa kaya ndi masana kaya ndi fada kaya malinga ndi nthawi kwanuko tagwirani tea ticheze akuti rover ya nasa yapeza zinthu zachilendo ku planeti ya mars rover yomwe anatumiza ku mars a nasa imatchedwa perseverance olo ndingoti perseverance rover eti ndi ngati chiroboti chigeologist chake chiroboti cha matayala 6 komanso ndi ngati pachokha ndi chilaboratory ndi labu ende mkati mwa chirobotimo muli labu anayikamo zipangizo zambiri zosiyanasiyana tekinoloji yoopsa ija yamphamvu kwambiri ndi kuchitumiza ku mars anachitumiza mu chaka cha 2020 kuti chikafufuze chimajambula chili ndi makamera chimatenga masampo a zinthu zosiyanasiyana nkumayeza kuti aone paja afuna aone kuti kodi nkokhalika kapena ayi chikapeza chinthu china chilichonse chomwe chikuoneka kuti chili interesting amasunga eti nde chinapita ku mars chinafika chakhala chikujambula zithunzi chakhala chikutenga info pamenepo kuchita collect data kupanga drill miyala yosiyanasiyana ndi kumayiyeza eti nde pali mwala wina wake otchedwa cheyava falls nde apopo ndingoneneratu kuti olo ku marsko ngakhale tili kutalitali chonchi chifukwa cha zithunzi zomwe anatenga ndi mmene amakuonera malo osiyanasiyana pa marspo anapatsa kale mayina eti tikamati mwakuti mwakuti falls kaya nyanja yakuti kaya chani zinthu zonena kuti anazipasa mayina angakhale anthu sitinafikeko eti nde pamwalawo pa cheyava falls po apezapo kuti pali ma minerals eti pali iron phosphate pali vivianite greigite zinthu zonena kuti zimapezeka pa earth pano eti komanso ma minerals amenewo amapezeka kuchokera kwa ma microbes ma microbes ndi tizinthu ting'onoting'ono kwambiri ma living things tizinthu ting'onoting'ono ta moyo eti amene anatenga biology amene amayitsata biology akudziwa za ma microbes ma microorganisms tizinthu ting'onoting'ono tina timayambisa matenda zinthu zoterozo eti koma ndi ting'onoting'ono eti komanso pa chimwalapo apeza mapatani osiyanasiyana akuti akuwatchula kuti ma biosignatures eti nde akukhulupirira kuti mapatani amenewo ena omakhala ngati ma leopard prints chani akukhulupirira kuti pa mars panali moyo ndithu kapena pali moyo koma akadafufuzabe sanganene mwa certain kuti zili choncho nde akuganiza kuti zikutanthauza kuti ngati miyalayi ikusonyeza evidence kunena kuti panali moyo kapena pali moyo pali zamoyo pa mars ndiye kuti kutanthauza kuti mwina earth si planet yokhayo yomwe ili ndi life kapena tili moyo nde ngati pali moyo moyo wake nde ndi maelian aja nanga si ngati chili chochoka kwina osati kwathu ku earth kuno nde kuti ndi alien eti koma

pali matimu ambiri pa earth pano akunasako pali timu yamphamvu kwambiri yomwe imakhala kumachita analyze zonse zomwe perseverance rover ikutani ikujambula pakali pano fans ya nasa ili excited kwambiri ndi nkhani imeneyi ndipo akufunabe aunikire kwambiri kuti amve kwinako angodikira kuti rovayo itenge information ina yambiri kuti rova izabwerera liti pa earth sizikudziwika cause you can imagine kunena kuti anachitumiza mu chaka cha 2020 ndikalekale and mars ili 401 million kilometers away kuchoka pa earth pano eti nde ndikutali kwambiri si chinthu chonena kuti anga- angachibwezeretse kuti zi- chibwere chipite chibwere chipite zotenga dzaka so akapezanso data ina ife tizakupangani update zikomo kwambiri